karamɔgɔw ni min ye dɔɔnin sɔrɔ aw la u bɛ etazi jɔ daminɛ o b'o jɔ daminɛ Allahu akbar maana don aw ka diinɛ in na tɛ don fewu moriw de ka so ka ɲi ka tɛmɛ minisiriw ta kan Allahu akbar o tiɲɛ la ilaha illallah
mɛ ne y'a sɔrɔ an ka ko in tɛ foyi ka nkalon kɔ tɔgɔ ɲini ni wari ɲini ni pilasi ɲini o don o yɔrɔ mɛ e ja e dalen don eponsi kan bazɛnw bɛ e kan na e maa balama don tapi ngaraw fɛnsɛnlen don mɔgɔ minnu mago bɛ diinɛ na faamaw tɛ faamaw n'i ko ala bɛ yen mɛ fa bɛ e la wa olu mago bɛ e ka ala bɛ la wa abada
bɔn waritigiba ninnu mago t'a la non n'i ko ala bɛ ni waritigiw mago b'a la u b'i yɛrɛ commandé u ka lit kɔrɔ de i bɛ t'o kalan yen ni faamaw mago b'a la u b'i yɛrɛ commandé u ka chaisew jukɔrɔ i bɛ t'o kalan yen alors jɔni de mago bɛ karamɔgɔw la fantanw dɛsɛbaatɔ duloki kolontigiw olu de bɛ t'i bara k'a fɔ ten n'an ye nin fili wɛrɛ ta ala sun juru bɛ sara cogo di furu bɛ kɛ cogo di fantanw de bɛ t'i ɲininka o la bon mɛ ni e ni gomijala sigilen bɛ tapi ngaraw fɛnsɛnlen don Fantan yɛrɛ sigilen tapi kan ale yɛrɛ feerelen tɛ tapi min sɔrɔ a bɛ se ka kuma bilen wa est ce que karamɔgɔ yɛrɛ ye cogo ci ɲininkalikɛla ka ɲininkali bɔ a kɔ han bon e k'u lajɛ u bɛɛ minisirilama de don bɔn silamɛya bolo o ye nkalon ye nkalon fin alors kɔni defo an ka an ka defo bɔra karamɔgɔw de fɛ yɔrɔ la defo in ti yɔrɔ si silamɛya karamɔgɔ kunda kɔ
mɛ e silamɛya ni patɔrɔnya jɔni de e bɛ jɔni mun ka diinɛ bɛ se ka fɔ a ye bi fo i ka n'a ɲini de n b'a fɛ ka karamɔgɔkɛ ye ni karamɔgɔkɛ ye audience d'i ma tuma min na i bɛ sɔrɔ ka don fauteuil burew ni dagabana fɛnw fantan fantan bi sɔn a n'a ka duloki kolon ka sigi e ka nin fote dagabana ninnu kɔnɔ siɲɛ fila abada silamɛya bi mɛ anw farafin sen kolen don k'a repase ka da eponsi kan sogo jeninen don muso ɲumanw b'an gɛrɛ da fɛ kalandenw kɛn bɛ k'an kori n digi fifa ka da balir balir ala ka diinɛ bi taa min

ala kira ye duloki bɔ ka dulon don jumɛn ala kira si fara k'a sigi don jumɛn ala kira y'a sago sɔrɔ don jumɛn dumuni duman dunni na ala kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ɲani ni ɲani na fo ka taa se a ka natili la ma Allahu akbar.
aw y'o dɔn n'o ye Hadira. ala y'o dɔn tariku m'o dɔn n'o y'an ka histoire ye
Ka dɔgɔtɔrɔ.
alors mɛ ni aw ko aw bɛ damu kɛ karamɔgɔw mana jɔ damu kan ala kunfin tɛ se ka fosi fɔ a ma fa bɛ wuli la karamɔgɔkɛ mago bɛ vila la karamɔgɔkɛ ka so parilen don mɛ n'i ma surafana sɔrɔ ka dun a ka so su na o nalen bɛ o bɛna o ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ o nana karamɔgɔkɛ ka so sɔrɔ cogo min na kunfin hakili bɛ tiɲɛ bon a b'a ka gundo fɔ karamɔgɔkɛ ye n ma surafana dun gɛlɛya bɛ n kan bon sisan ni ni ni silamɛ kunfin jigi tigɛra karamɔgɔ de b'a renforcer k'a hakili sigi mɛ e ko a ma ee hali n yɛrɛ i ɲɛ b'an yɛrɛ la gɛlɛya b'an yɛrɛ kan koyi parce que hali sisan ne kun ye vila dɔ jɔli daminɛ ye bɛ n ye miliyɔn tan ni fila de k'a la hali bi a ma ban fɔlɔ et puis n ka mɔbili n y'a bila révision na o kan bɛ ko waa bi duuru n'i ma dumuni kɛ i bɛ ka ko fɔ de i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ka ala minɛ ala ala ala garisɛgɛ masa ye ala ye mɛ a est ce que kunfin bɛ se ka ala ko ye yan bilen tiɲɛ yɛrɛ
la mɛ karamɔgɔ a bɛ n'a ye

waman ahabba al-akhirata adarra bi dunya Allah ni maa o maa ye diɲɛ kanu f'a ka fiɲɛ bila i ka lahara la Allah ni maa o maa kɛra ala fɛ ka siran lahara ɲɛ f'a ka fiɲɛ bila i ka diɲɛlatigɛ la Naam. mɛ a ma fiɲɛ bila an ta la anw minnu ye anw minnu ko an ye karamɔgɔ ye n'a kɛra tiɲɛ yɛrɛ ye hali n'a ma kɛ tiɲɛ an y'a fɔ kɔni mɛ a ma a ma fiɲɛ bila an ta kɔni na Allah. ɛ e bi e bi i pari i bi t'i ka sunkuru nɔfɛ ɛ e pari bɛ ka tɛmɛ ne kan Non.
kunfin parilen karamɔgɔ parilen ɛ o kuma na mun kɛra. Oui. Hein? kunfinw an k'a fɔ olu tɛ fɛn dɔn olu k'a fɔ u b'u diya u ka mobili dakabanaw san u ka ye ngaraya ko la mɛ aw minnu ye diinɛ karamɔgɔ ye aw yɛrɛ ka ye o ngaraya ko la walahi aw ye nkalontigɛlaw ye